Lero tiyamba ndi a reminder kuti paja mbali ya Chimwendo Banda lero ikhala ikupita ku Supreme Court of Appeal kumene akalowe mu kachipinda komata ndi mmodzi mwa majaji akuluakulu kumeneko komanso ndekuti akumbali ya boma akakambiraneko ziwiri zitatu. Kodi akakambirana zotani? Pajatu 2 days ago mbali ya Chimwendo Banda kudzera mwa maloya ake anaganiza zonena kuti atenge nkhaniyi ndikuyipititsa ku Supreme Court of Appeal ku Court lalikulu kwambiri kukadandaula kumeneko kunena kuti zomwe zikuchitika ku High Court sizowapindulira ndipo sizithandiza Chimwendo Banda komano Court lalikulu la dziko lonseli la Malawi akapange chiganizo chonotino mwina make chithandiza a chimwendo banda kutuluka ku maula prison ok anatenga ndekuti chikalata chimene chimafotokoza kunena kuti iwowo pamodzi ndi chimwendo banda akupempha court lalikulu la dziko lonse la malawi kuti litulutse a chimwendo banda pa belo osatinso high court iyayi komano kuti izi zitheke ndekutino aku khothi lalikulu la dziko lonse la Malawili akuyenera akhasule remand warrant yomwe inaperekedwa ndi judge uja wa ku magistrate court ku Lilongwe kunena kutino a Chimwendo Banda akakhale ku Maula prison. Timafotokozabe kunena kutino warrant ija ndekuti apa ikukamba zotino Chimwendo Banda akhoza kukhala ku Maula kwa miyezi itatu, 90 days, pa remand imeneyi. Ndetu uku ndikukhala ku Maulakutu movomerezeka malinga ndi kunena kutino chigamulo cha nkhani yake sanachilandire Komano akugamulidwa no mwa temporary kuti amusunge ku maulako kufikira aku high court, court lalikulu la ku Lilongwe, ndekutino atapangano mapulani awo onena kutino atsegule mlandu uja tsiku lonoti iwowa a Chimwendo Banda adzapite ku court limenelili. Zikakhala nkhani za mabelo ake mmene zakhala zikuyendera zimenezo nde tikuzitsatira bwinobwino chifukwa tinakupatsani ma update onse mmene zakhalira ndipo pakadali panopa status inakalibe chimodzimodzi Mzondi Mvula sanaperekebe chigamulo chake ndipono sanatumize email Sitikudziwa zikuchitika ndi chani ku Court la Lilongwe High Court komano chomwe tikudziwa pano nchonena kuti Judge uja sanaperekebe email ija mpakana pano. Nde kodi leroli kukachitika zotani ku Supreme Court of Appeal? Kumenekotu amene akaigwira nkhaniyi paja ndi Justice of Appeal Dorothy Nyakaunda Kamanga. Ameneyotu waitana mbali zonse ziwiri kuti akakumane mu kachipinda komata. I think mwina zikhoza kutheka kuti zikachitika cha ku mamawa komwe kuno chigawo cha ku mamawa osati masana. Mu kachipinda komata kameneko akukamvano mbali zonse zonse. Akamva mbali ya Chimwendo Banda ndiye kuti motsogozedwa ndi Jivason Kadzipatike loya wake komaso nde kuti mbali ya boma mwina achina prescot Mwayiulipo ngati akakhale amenewo kapena paja uja dziko ndi anthu uja maloya ake mwina ndi amenewo akumbali ya boma nde kuti akamvano mbali zonse zonse ziwiri kuonano kuti apapa nde mukufunano kuti inu tikupatseni zotani akumbali ya chimwendo banda akukapempha kutino mtuluseni chimwendo banda pa belo mlandu wake azauyankhila koma ali kunyumba osatiso akhale ku maula prison chifukwa chonena kuti Pali zina ndi zina zosokonekera zomweno sizinachitike bwino eya akuti ma irregularities eti e, panali nde kuti pena pake panathyoledwa thyoledwa kuchokera ku mbali ya khothi komanso mbali ya boma kuti sanamutchaje bwinobwino Chimwendo Banda chifukwa cha zimenezo amutulutse pa belo osati kunena kuti akunsunga mosatsata malamulo apa kungoti ma irregularities ndi kusatsata malamulo i think zosiyana pamenepopo kubwera ndekuti ambali yaboma ndikukhulupira akakhala akumenya defence yawo kuziteteza kuti iyayi chimwendo bandayi apitirebe kukhala m'manja mwa polisi ndekuti kumaula prison nawonso mwina akapereka zifukwa zawo sitikudziwa kapena zifukwa zake nzomwe zija zomanena kuti iyayi iyeyu ndi munthu odziwika bwino Iyeyu siwandale wamasewele ali ndi mphamvu akhoza kukasokoneza maumboni kunjako tikati timutuluse ameneyi kaya sitikudziwa komano pakanali pano ndekuti tiziyembekezera kuti zimenezo ndizimene zikachitike kumeneko unfortunately nkati mwa uh, chipinda chomata chimenechi tinakakonda tikanakhala tili ndi ma microphone onena kuti tikadzale tika, tika, tika mmenemo ndikumamvera kuti zochitika motani koma palibe kuthekera kumeneko nde tidzangolandira chigamulo. Chimene tingadzapatsidwe ndi chigamulo. Kunenano kuti kodi zayenda motani? Ma debate ake amayenda motani? Pokhapokha amene anali mkati mmenemomo, maloya omwewo akakatuluka ndikumadzafotokoza kuti yayi, amakamba zotere ndi ifenso tinadzakamba zotere, anadzakamba zotere ifenso tikadzakamba zotere, tingadzangokupatsani report limenelo. Koma kunena zoonatino, mmene zikakhalire mkatimo, ma debate onse Aaa zikakhalabe zovutilapo koma tidzakupatsani at least chigamulo chimene chiperekedwe mmenemo kapena outcome yomwe ichoke mmenemomo zotsatira za zokambirana mukachipinda komatako conclusion yo ndimene tidzakupatseni imeneyo nde singakhale yobisika idzakhale ikubwera pa mbalambanda nde inutu mukhale pomwepo And remember kunena kuti no takhala tikupatsana update imeneyi apatu ndi pachindeindebe pankhani fankhani nde ikufika pachindeinde ndi pachindeinde ponena kuti no even update iyi sizakhala update yonoti mwina yachibwanabwana ndi update ndithu yayikulu fuat aliyense maso ake abakhala kumeneko kodi no uh, dorothy nyakaunda kamanga apanga zachinyengo kodi akasokoneza zinthu kumeneko Kodi ndiofooka kapena tikawaonanso mwina akupanga act ngati mmene anapangila Zondi Mvula chifukwa uyuyu ndi munthu amene sakutekeseka Zondi Mvulayo zomatidabwitsanso kunoti ee komatu nde tili ndi ma judge inu eti ee taonako ma judge koma uyuyu nde ndi zina zina uyu sakutekeseka amwene kungoima njii ali ngati uja justice Chifundo Kachale mumukumbukile uja anapanga handle chisankho cha 2020 uja ee sanali wamasewera ati amene samagwirizika mpakana ndikukhulupirira zoti no kuti apange renew contract yake itatha aja ambali ya boma la mcp anakanika chifukwa kuti amadziwa zoti ee ehe, ndi mtunda winanso kaya mwina komano uyuyu tatha kuona Zondi Mvula si jaji wa masewera ndi mmodzi wa majaji amphamvu kwambiri oti akaima pa chiganizo chawo amakhala aima kufikira nde kuti no mmene akuzonera iwowo apeleka judgement yawo osati no kutengera kuti mwina mwake anthu akupeleka pressure kunjako ya mumutulutse amene mukusunga mosatsata malamulo mtulutseni mtulutseni iyayi anangoima pomwepo and sitinamvenso kuchokera kwa iyeyo kufikira nthawi imene azakhale ready now let's see kodi uku kukachoka zotani he mwina mawu ndi awa a jaji a dorothy nyakaunda Ndizoona kuti no aMalawi ambiri maso ali kwa inu ife tikuyang'ana kwa inu kuti tione kuti no kuti mukafike ponena kuti inuyo musanduke no justice of appeal eh akutero eh? Eh, justice of chani appeal kumenekoko ndithu ndekuti ku supreme court kudutsa all the way kuchoka ndekutino ku magistrate court court laling'ono lija kwa utali ukafika ndekuti court lalikulu high court ukachoka kumene kuja kusankhidwa ndekuti jaji kumeneko nzochoka kumeneko ndikuzakafika mpakana ndekutino ku supreme court kumtunda kwenikweniko kodi no munafika kumenekoko Malinga ndi kunoti no, muli ndi zokuyenerezani kumbali ya kagwiridwe ka ntchitoyo? Eeh, tikanena kuti zokuyenerezani osanoti no mapepala, mapepala nde tikudziwa muli nawo. Komano ngatino, ngati, uyuyu nde ndi judge, I think, u judge wakewu sakuyenerano kukhala ku khotili ndi mmene agwirira ntchitoyi. Tiye tikamusiyeni ku khoti lalikulu kwambiri. Kufunikira anthu ngati amenewa. Amenewa ndi anthu ofunikira. Kodi nde kuti munakafikako motero? Kapena mwina mwake munakafikako. mongopondapondanso yapo ndi yapo kapena ena ake anasewera chani nde tikhala tikuona lero chifukwa mphamvu zanuzo zioneka lero kuti mphamvu zanuzo muzigwiritsa ntchito motani nde maso akhala ali kumeneko ife tikuyang'ana kuti kutuluka zotani kumeneko either way kaya mukapanga rule in favour of mbali ya chimwendo kapena mukapanga rule in favour of mbali ya kuboma ma arguments anu, zifukwa zanu zimene mudzikapereka ndi zomwe zidzapangitse kuti ngati mbali yanuyo imveke kapena isamveke. Komano maso nde ali kumeneko and ndinawerenga comment ina yake ntaulutsa nkhani koyamba noti kupita kumeneko nkhani wina ananena kuti ah komatu kumenekokotu inu a Jane a Nyakaunda musapange zonena kuti mutipsetse mtima iyayi wina amakamba choncho musatipsetse mtima iyayi mupange zonena kuti kumeneko chigamulo chake chikhale chigamulo chabwino. I think ife tingoyima ponena chonchi, perekani chigamulo chimene chingatsate malamulo kuti malamulo akuti bwanji, mukapanga consider mbali zonse zonse, eyaa, malamulo akuti bwanji, otherwise nde sizimayenda bho, akatenga ati warrant mbali ya uku, eeh, atenga warrant ngati tinaonako situation imeneyo, kutenga warrant ku court lomwelo. Judge wina akubwera akudzafufuta warrant ija. Tinaonanso ndikuti muja pa case ya Chithyola Banda komanso a Chakwera kuti nawo akapange akasetchedwe ku nyumba kwawo kuja. Tinaona zochitika zinthu ngati zimenezi zimakhala zinthu zosakhala bwino nomata ah, nda apa kodi ma judge okhaokha akukhulanakhulanaso bwa. So let's see kuti mutipasa zotani kumeneko. Ife nde maso athu ali kumeneko ndithu kuyang'ana kwa inuyo kuti mutulusa zotani. Akutitu.